Chas an captaen Jake Morrison ar an long eachtrannach ollmhór a bhí ag snámh sa spás os a gcomhair. Bhí sé álainn ar bhealach a chuir a bhrollach faoi ghreim. Bhí an soitheach cosúil le criostal agus solas. Ní raibh cosúil leis an miotal agus an cruach dá shoitheach féin, an UES Frontier. Tar éis trí mhí ag taisteal níos tapúla ná solas, bhí an cine daonna tar éis bualadh le duine eile sa dorchadas fairsing den spás. A Thiarna, tá teachtaireacht á seoladh acu chugainn, a dúirt an Leifteanant Ben Clarke óna stáisiún. Bhí a ghuth seasmhach, ach d'fhéadfadh Jake an sceitimíní a chloisteáil faoi. Bhraith siad go léir é. Seo an nóiméad a athróidh gach rud don cine daonna. D'fhéach an Dr Lisa Martinez suas óna scanóir. Tá an bogearra aistriúcháin ag obair go foirfe. Labhraíonn siad i bpatrúin mhatamaiticiúla, an-loighciúil. Stop sí agus rinne sí aoibh gáire. Ba mhaith leo fáilte a chur romhainn chuig rud éigin ar a dtugtar an Cónaidhm Réaltrach. Chlaon Jake agus dhírigh sé a éide. Oscail cainéal. Déanaimis an chéad tuiscint mhaith. Sciob an scáileán mór agus léirigh sé eintiteas a thóg anáil Jake. Bhí sé ard agus tanaí le craiceann gorm pale a bhí cosúil le lonrú go bog. Bhí a súile móra agus cineálta cosúil le súile fianna. Nuair a labhair sé bhí a ghuth ceolmhar agus séimh. Fáilte, taistealaithe anaithnid. Is mise an Comhairleoir Zar de mhuintir Villani. Fáilte againn romhat chuig spás na cónaidhme. Cén domhan as a dtagann tú? shiúil Jake ar aghaidh. Is mise an Captaen Jake Morrison ó Domhan. Is daoine muid agus is é seo ár gcéad turas lasmuigh dár gcóras gréine baile. D'athraigh rud éigin i léiriú an eachtrannaigh. Mhéadaigh na súile séimhe le rud a bhí cosúil le hiontas, b'fhéidir fiú imní. 'An ndúirt tú Domhan? d'fhiafraigh Zar. Bhí crith ina ghuth ceolmhar anois. 'Sin ceart, a dúirt Jake. Is é an tríú pláinéad ónár ngrian, aigéin gorma, foraoisí glasa. Áit deas go leor, i ndáiríre. Taobh thiar de Zar, D'fhéadfadh Jake eachtrannaigh eile a fheiceáil ag gluaiseacht go tapa, ag brú cnaipí, agus ag caint i gcomhráite sceitimíní. Chuir an comhairleoir suas lámh fhada, íogair. Captain Morrison, Caithfidh mé a iarraidh ort fanacht agus muid ag seiceáil ár dtaifid. Déan tú féin compordach le do thoil. Chuaigh an scáileán dorcha. D'fhéach Jake ar a chriú. Bhí an Dr Martinez ag cromadh ar a scanóir arís. Bhí an tOscadair Rick Harper, a dhara ceannasaí, ag seiceáil na gcóras airm ar nós gnás. Shocraigh an Ambasadóir Karen Thompson a gúna agus bhí sí néarógach. Bhí sin aisteach, a dúirt Lisa. Cén fáth ar freagair siad chomh aisteach sin nuair a chuala siad faoi Domhan? Sula bhféadfadh aon duine freagra a thabhairt tháinig an scáileán beo arís. An uair seo bhí cúig eachtrannach éagsúil ann, go léir ag breathnú imníoch. Bhí Seth Carr sa lár agus bhí cuma air gur chonaic sé taibhse. Captain Morrison thosaigh an comhairleoir go mall. Léiríonn ár dtaifid go bhfuil do dhomhan, Domhan, aicmithe mar dhomhan báis aicme 12. Ciallaíonn sé seo gur ceann de na pláinéid is contúirtí a fuaireamar riamh. Níor tháinig aon saol cliste chun cinn ar áit ar bith níos contúirtí ná domhan aicme 3. Stad sé. Go dtí seo. Chlaon Jake, contúirteach? Níl Domhan chomh contúirteach sin? Cinnte, tá roinnt stoirmeacha agus crith talún againn ach níl aon rud róchraiceáilte. D'fhéach na heachtrannaigh ar a chéile le léirithe a bhí ag tosú ar Jake a aithint mar eagla. Tá fórsaí imtharraingthe ag do dhomhan atá faoi dhó níos láidre ná an meán cónaidhm, a dúirt eachtrannach eile. Bhí an ceann seo cosúil le féileacán ollmhór le an iomarca súile. tá ocsaigin i d'atmaisféar ag leibhéal a bheadh tocsaineach don chuid is mó de na speicis. Tá do phláinéad ag fulaingt ó aois oighir rialta, brúchtaí bolcaineacha, agus tionchair ó charraigeacha spáis atá mór go leor chun mór-ronna a scriosadh. agus na creachadóirí, a whispered eachtrannach triú a bhí cosúil le bláth siúil. Léiríonn na taifid créatúir ar do dhomhan a sheilgeann i ngrúpaí a bhfuil fiacla deartha le haghaidh marú acu, agus cuid acu a bheith níos mó ná ár bhfeithiclí is mó. Scríobh Jake a cheann. Bhuel, sea, tá béir agus siorcanna agus rudaí againn, ach is gnách go bhfágann siad linn féin muid má fhágann muid iad féin. Bhí an tost ón long eachtrannach chomh fada sin gur cheap Jake go raibh an nasc caillte. Ar deireadh, labhair Czar arís. Captain Morrison, ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit féin agus do chriú chuig Stáisiún Kepler le haghaidh searmanas foirmiúil céad teagmhála. Mar sin féin, caithfimid roinnt scananna bitheolaíocha rialta a dhéanamh ar dtús ar mhaithe le sábháilteacht gach duine. Ar ndóigh, a dúirt Jake, ba mhaith linn a bheith ina gcomharsana maith. Uair an chloig ina dhiaidh sin bhí Jake agus a foireann shinsearach ina seasamh sa rud ar a dtug na heachtrannaigh seomra fáilteach ar Stáisiún Kepler. Bhí an seomra ollmhór agus líonta le soilse lonracha boga. Bhí gach rud réidh agus cuartha mar a bhí sé tar éis fás seachas a bheith tógtha. Bhí na scanóirí bitheolaíocha cosúil le bogha déanta as ceo airgid. Shiúil Jake tríd ar dtús, ag mothú braon beag tingling. Níor tharla aon rud eile. Ar an taobh eile, bhí arm beag de eolaithe eachtrannach ag féachaint ar scáileán agus ag déanamh fuaimeanna a bhí cosúil le inneach. Bhí roinnt ag scríobh nótaí chomh tapa sin go raibh a lámha ag dul i léig. Bhí daoine eile ag caint i nguthanna tapa, ard. An bhfuil gach rud ceart go leor? a d'fhiafraigh Jake. D'fhéach an Dr Welter, príomheolaí an stáisiúin, suas óna scáileán. Bhí a speiceas cosúil le cros idir mantas creiche agus ollamh, le spéaclaí beaga. Tá do dhlús cnámh 40% níos airde ná aon rud a taifeadadh againn riamh, a dúirt Welter i nguth crith. Tá do mhais muscle trí huaire an mheáin réaltrach. Tá do cuid frithghníomhartha, bhuel, tá siad dodhéanta, agus is cosúil go bhfuil do fhulaingt pian. D'fhéach sé ar a scáileán arís agus rinne sé fuaim cosúil le bréagán ag scréach. As na cairteacha. Shiúil Lisa Martinez tríd an scanóir ina dhiaidh sin. Rinne na heolaithe eachtrannach fuaimeanna níos imníoch fós. Tá sé seo iontach, a dúirt Lisa, ag féachaint ar a gcuid léitheoireachta. Cad atá gnáthach do do speicis? Thaispeáin Welter cairt di. Seo é an Saoránach Meán Cónaidhm. Bhí na huimhreacha i bhfad níos ísle ná mar a bhí ag na daoine. Huh? a dúirt Lisa. Mar sin, táimid beagán níos deacra ná an meán. Tá ciall leis sin, is dócha. Chuaigh an taisceadar Harper tríd an scanóir agus thosaigh na heachtrannaigh ag cúlú óna dtrealamh. Ba í an tAmbasadóir Thompson an ceann deireanach, agus faoin am a chríochnaigh sí bhí leath de na heolaithe eachtrannacha tar éis an seomra a fhágáil. An bhfuilimid, an bhfuilimid i dtrioblóid? a d'fhiafraigh Karen. Bhí Czar le feiceáil flanked ag gardaí a bhí ag breathnú néarógach in ainneoin airm a iompar. Ní trioblóid go díreach, ach caithfimid a thuiscint cad atá á láimhseáil againn. Feiceann tú, Captain Morrison, le caoga míle bliain na Cónaidhme réaltrach, níor bhuail muid riamh le speicis cosúil leatsa. Is muidne, de réir gach tomhais, na beans is cumasaí go fisiciúil a bhuaileamar riamh. D'fhéach Jake ar a chriú. D'fhéach siad ar ais air leis an léiriú céanna confused. Ach is daoine muid, a dúirt Jake. Nílimid speisialta. Sin nuair a thuig Jake nach raibh na heachtrannaigh imníoch ach bhí siad scanraithe. scanraithe de agus dá criú, agus ní raibh aon smaoineamh ag Jake cén fáth. Trí lá a bhí caite ó bhuail siad ar dtús agus d'fhéadfadh Jake Morrison a rá go raibh na heachtrannaigh fós néarógach timpeall ar dhaoine. Gach uair a shiúil sé síos na hallaí de Stáisiún Kepler, stopfadh grúpaí eachtrannach ag caint agus ag féachaint. Chasfadh cuid acu fiú go dtí an taobh eile den halla. Bhí an Ard-Chomhairleoir Moranty difriúil ón Sar séimh. Bhí sí ard, agus bhí craiceann airgid aici a bhí cosúil le miotal. Bhí a guth fuar agus gearr nuair a labhair sí le Jake i bpríomhsheomra comhdhála an stáisiúin. Captain Morrison, tá an Chomhairle Cónaidhme ag plé do speiceas le trí lá díreach. Níor chuireamar aghaidh ar staid mar seo riamh roimhe seo.

dúshláin fisiciúla, meastóireachtaí meabhracha agus cleachtaí taidhleoireachta. Tá siad deartha chun a thaispeáint dúinn conas a láimhseálann do speiceas strús agus coinbhleacht. Rinne súile móra Moranty staidéar ar aghaidh Jake. Má éiríonn leat na tástálacha seo, cuirfear fáilte roimh an cine daonna chuig an Cónaidhm. Má theipeann ort, níor críochnaigh sí an abairt. Chuaigh an Dr Lisa Martinez ar aghaidh, Cad a tharlaíonn má theipeann orainn? Beidh do speiceas curtha i leithéid de do chóras baile ar mhaithe le sábháilteacht an realtra, a dúirt Muranti gan mothúchán. Mhothaigh Jake a ghiall ag teannadh ach choinnigh sé a ghuth socair. Cathain a thosaímid? Bhí an chéad tástáil ar siúl sa rud ar a dtug na heachtrannaigh an seomra endurance. Ba sheomra mór é le constaicí ag dreapadh ballaí agus meaisíní éagsúla. Bhí an Dr Alex Rivera, dochtúir an tsoithigh, ag monatóireacht ar chomharthaí ríthábhachtacha Jake ón taobh amuigh den seomra.

D'fhéach Jake ar an gcúrsa. Chuir sé i gcuimhne dó oiliúint bhunúsach ar ais ar domhan, ach níos éasca. Ceart go leor, tá mé réidh. Is féidir leat tosú nuair a ghníomhóidh an solas gorm, a dúirt Belter. Tháinig an solas air agus thosaigh Jake ag gluaiseacht. Ba bhalla le dreapadh an chéad bhac. Léim sé suas agus rug sé ar na greamanna, ag tarraingt é féin suas go tapa. Lasmuigh den seomra, d'fhéadfadh sé éisteacht le murmairí iontais ó na heachtrannaigh ag faire. Sa chéad chuid, bhí sé ag crawláil trí thollán, ag iompar meáchain, agus ag réiteach puzail agus é ag rith ar threadmill. Fuair Jake é féin ag baint sult as. Bhraith sé go maith bogadh agus a mhatáin a oibriú tar éis trí lá de shuí i gcruinnithe. Tar éis cheithre uair an chloig, chuala Jake guth an Dr. Rivera tríd an gcóras cumarsáide. Jake, tá na heachtrannaigh ag éirí an-sceitimíneach anseo. Is cosúil go bhfuil tú ag gluaiseacht níos tapúla ná aon duine a chonaic siad riamh. D'fhéach Jake ar na constaicí os a chomhair. Bhí sé b'fhéidir leathbhealach críochnaithe agus bhraith sé go raibh sé díreach ag téamh suas. Abair leo go bhfuil mé ag glacadh rudaí go héasca. Níl mé ag iarraidh a bheith ag taispeáint. Ach lasmuigh den seomra bhí Belter ag glacadh nótaí go frantic. Tá a ráta croí beagnach neamhardaithe. Tá a analú gnáth. Tá an duine seo ag déileáil lenár dtástáil seasmhachta is deacra mar aclaíocht ar maidin. D'fhéach Muranti ar Jake ag nascleanúint béim chothromaíochta agus bosca trom á iompar. Do na heachtrannaigh bhí an bosca chomh trom le feithicil bheag. D'iompar Jake é mar a bhí sé lán le cleití. Conas is féidir é seo? whispered she. Ocht uair an chloig tar éis dó tosú, chríochnaigh Jake an cúrsa. Shíl sé, b'fhéidir, gur ceart dúinn an tástáil a stopadh, a mhol Zetter. Ní hea, a dúirt Rick ón taobh istigh den seomra insamhalta, tá sé seo ag éirí suimiúil. Rinne an namhaid iarracht ar ghluaiseacht inti cliste i ndáiríre. Nuair a chríochnaigh Rick na caoga cás go léir dhá uair an chloig ina dhiaidh sin, bhí an seomra marbh ciúin. bhí gach fadhb amháin aige réitithe, an chuid is mó acu ar bhealaí nár chonaic na heachtrannaigh roimhe seo riamh. Conas a d'fhoghlaim tú smaoineamh mar sin? a d'fhiafraigh an t-eachtrannach láir. Rinne Rick gualainn. Acadamh míleata, is dócha, móide roinnt taithí. Cén fáth a raibh sé deacair? Bhí roinnt puzal maithe agaibh ann. Ba é an tástáil deiridh d'Ambasadóir Karen Thompson.

Ní féidir leis an gcuid is mó de dhioplómaithe ach dhá nó trí dhifriúlaíocht a láimhseáil sula dtiteann na caibidlíochtaí isteach i gcruachás. Rinne Karen éisteacht le héilimh gach difriúlaíochta agus thosaigh sí ag caint. Bhí sí foighneach agus cineálta, ach freisin daingean nuair a bhí gá léi. Fuair sí talamh coitianta idir naimhde, agus mhol sí réitigh nár smaoinigh éinne orthu roimhe seo. laistigh de shé uair an chloig, bhí sí tar éis na dá dhifriúla dhéag go léir aontú le conradh síochána. Ní thuigim, a dúirt an modhnóir. Conas a rinne tú iad go léir aontú? Tá cuid de na speicis seo ina naimhde leis na mílte bliain. Rinne Karen aoibh. Ní gá duit ach éisteacht leis an méid a theastaíonn i ndáiríre ó dhaoine, ní leis an méid a deir siad atá uathu. Tá slándáil agus rathúnas ag teastáil ó gach duine anseo dá ndaoine. Nuair a thosaíonn tú as sin, is mionchúrsaí iad an chuid eile. An tráthnóna sin, bhí Jake agus a fhoireann ag dinnéar leis na hoifigigh eachtrannacha. Bhí an atmaisféar teann. Chonaic Jake na heachtrannaigh ag cogarnaigh lena chéile agus ag breathnú ar na daoine le gnéithe a bhí deacair a léamh. Ar deireadh, sheas Mór an Tí suas. Captain Morrison, tá do speiceas tar éis ár dtástálacha a chríochnú ar bhealaí nár cheapamar a bhí indéanta. Tá cumais fisiciúla léirithe agat a sháraíonn ár dtuiscint. Smaointeoireacht straitéiseach a sháraíonn ár n-intinn mhíleata is fearr, agus scileanna taidhleoireachta a d'fhéadfadh coinbhleachtaí a chríochnú a cheapamar a bhí gan réiteach. Stad sí agus d'fhéach sí thart ar an bord. Cuireann sé seo sceimhle orainn. Chuir Jake síos a forc. Cén fáth? Phasálamar do thástálacha. Chruthaíomar gur féidir linn a bheith síochánta. Chruthaigh tú gur féidir leat a bheith síochánta, má roghnaíonn tú a bheith, a dúirt Moranty. Ach chruthaigh tú freisin, mura roghnaíonn tú a bheith síochánta, nach mbeadh aon rud is féidir linn a dhéanamh chun stop a chur leat. Thit an seomra ina tost. D'fhéach Jake ar a fhoireann agus ansin ar ais ar na heachtrannaigh. Nílimid ag iarraidh troid le haon duine, a dúirt sé go ciúin. Is mian linn ach an réaltra a iniúchadh agus cairde a dhéanamh. Sin é an rud is mó a chuireann eagla orainn ar fad, a dúirt Zar go bog. D'fhéadfá sinn go léir a cheansú, ach roghnaíonn tú gan a dhéanamh. Níor bhuail muid riamh le speiceas leis an gcineál srianta sin. Thuig Jake nach raibh an tástáil a rith tar éis na heachtrannaigh a dhéanamh níos lú eagla ar dhaoine. Rinne sé níos mó eagla orthu, agus ní raibh a fhios aige fós cad a dhéanfadh sé faoi. bhí Jake Morrison ag baint sult as cupán cáife ciúin ina cheathrúna nuair a thosaigh an t-aláram ag scréach. D'éirigh na soilse ar stáisiún Kepler dearg agus d'éirigh guth thar na hallaí i dornán teangacha eachtrannacha éagsúla. Chroith guth an Leifteanant Ben Clarke thar an gcóras cumarsáide, Captain, tá trioblóid mhór againn! Tá braiteoirí fadraoin ag brath ar cabhlach longa atá ag dul díreach chugainn. Níl siad ag freagairt d'aon iarracht cumarsáide. Ghabh Jake a seaicéad éide agus chuaigh sé go dtí an t-ionad ceannais. Bhí na hallaí lán le heachtrannaigh ag rith i ngach treo. Bhí roinnt acu ag iompar málaí agus boscaí. Bhí daoine eile díreach ina seasamh ag breathnú confused agus scared. San ionad ceannais, fuair Jake chaos. Bhí oifigigh eachtrannacha ag scréach ag a scáileáin agus bhí an comhairleoir Zar ina seasamh i lár an tsaoil a aghaidh twisted le imní. Cad é an staid? a d'fhiafraigh Jake. D'iompaigh Zar chuige le faoiseamh. Captain Morrison, go raibh maith agat go bhfuil tú anseo. Is iad na Zelneth Pirates iad, fuair siad sinn. D'fhéach Jake ar an scáileán mór, seacht is fiche long de mhéideanna éagsúla ag druidim leis an stáisiún. Bhí cuma garbh agus contúirteach orthu, clúdaithe le hairm agus plátaí armúir. Cé chomh fada go dtí go dtiocfaidh siad? a d'fhiafraigh Jake. Ceithre uair an chloig, a dúirt an Dr Veltar, a lámha cosúil le mantis ag crith agus é ag obair ar a chonsól, b'fhéidir níos lú. Cad é an nós imeachta caighdeánach chun déileáil le pirates? a d'fhiafraigh Jake. D'fhéach na heachtrannaigh ar a chéile go míchompordach. Ar deireadh, d'fhreagair Zar, Déanaimid caibidlíocht, de ghnáth, íocaimid creidmheasanna leo nó tugaimid soláthar dóibh agus fágann siad linn féin sinn. D'fhéach Jake air. Íocann tú airgead cosanta le pirates. Is é an bealach is sábháilte é, a dúirt Zar go cosantach. Tá na Zelnath ag creachadh spás Cónaidhm le daichead bliain. Tá a gcuid longa níos tapúla ná ár gcuid, tá a gcuid arm níos cumhachtaí agus troideann siad gan trócaire. Bheadh troid leo féinmharú. Ar an scáileán, d'fhéadfadh Jake longa Cónaidhm a fheiceáil ag tosú ag fágáil an cheantair. Bhí trí shoitheach patróil agus dhá iompróir lasta ag bogadh ar shiúl ón stáisiún chomh tapa agus a d'fhéadfaidís. Cá bhfuil siad ag dul? a d'fhiafraigh Jake. Nós imeachta caighdeánach aslonnaithe, a dúirt an Aimiréal Keth Mara, créatúr cosúil le octopus le ró-iomad tentacles. Tarraingímid siar go dtí achar sábháilte agus ligimid do na pirates cibé rud is mian leo ón stáisiún a ghlacadh. Laghdaíonn sé seo caillteanais. Bhraith Jake a ghiall ag teannadh. Cad mar gheall ar na sibhialtaigh ar an stáisiún? Na taighdeoirí? Teaghlaigh? Beidh orthu caibidliú leis na pirates iad féin, a dúirt an tAimiréal Keth go brónach. Tá sé seo brónach ach níl aon rud is féidir linn a dhéanamh. D'fhéach Jake thart ar an ionad ceannais. Bhí thart ar dhá mhíle créatúr ar Stáisiún Kepler. Eolaithe, taidhleoirí, trádálaithe agus a dteaghlaigh, agus bhí an Cónaidhm díreach chun iad a thréigean. Cé mhéad airm atá ag an stáisiún? a d'fhiafraigh Jake. Bhí Beltar confused. Airm? Is stáisiún taighde é seo. Tá roinnt sciatha cosanta againn ach níl airm ar bith. Tá foréigean i gcoinne phrionsabal Cónaidhm. Shiúil Jake go dtí an consól cumarsáide. Ben, an bhfuil tú ag monatóireacht ar seo? Sea, a dhuine uas, tháinig guth Ben, tá an torann réidh do d'orduithe. Ghabh Zar lámh Jake le lámh fhada, íogair. Captain Morrison, ní féidir leat a bheith ag smaoineamh ar troid leo. Bheadh sé seo madness. Níor cuireadh na Zelnath riamh faoi, tá 27 long acu agus tá ceann amháin agat. D'fhéach Jake ar aghaidh eagla an eachtrannaigh. Comhairleoir, cé mhéad duine neamhchiontach a mharaigh na pirates seo thar na blianta? Ní, níl a fhios agam. Míle, b'fhéidir deich míle. Agus níor bhain tú triail as stop a chur leo riamh? Rinneamar iarracht daichead bliain ó shoin, a dúirt Zar, a ghuth beagnach ina whispers. Scrios siad grúpa catha an Cónaidhm ar fád, trí chéad long. Ó sin i leith, ní íocaimid ach iad. Rinne Jake a chinneadh. Ben, Tabhair dúinn suas leibhéal comhraic. Sea, a dhuine uas, a d'fhreagair Ben, agus d'fhéadfadh Jake an excitement ina ghuth a chloisteáil. Phléasc an t-ionad ceannais i bpraiseach. Bhí eachtrannaigh ag rith chuig a gcuid stáisiún cumarsáide go frantically, ag iarraidh teagmháil a dhéanamh leis na longa cónaidhm atá ag tarraingt siar. Captain Morrison, le do thoil, a d'iarr an tAimiréal Keith. Gheobhaidh tú gach duine bás, na daoine, freisin. Rinne Jake neamhaird orthu agus ghníomhaigh sé córas cumarsáide an stáisiúin. D'éirigh a ghuth thar gach halla agus seomra ar stáisiún Kepler. Aird ar gach pearsanra stáisiúin. Is é seo Captain Jake Morrison den shoitheach Earth UES Frontier. Nílimid ag tréigean an stáisiúin seo. Faightear tearmann sna codanna istigh agus fan amach ón gcraiceann seachtrach, beidh sé seo socraithe againn go luath. Ar an scáileán mór, bhog an UES Frontier isteach sa suíomh idir an stáisiún agus an cabhlach Pirate atá ag druidim. Bhí sé beag i gcomparáid leis na longa Pirates. Captain Morrison tháinig guth garbh thar an gcóras cumarsáide. Bhí sé ag labhairt i gcaighdeán cónaidhm briste. Is mise Captain Sally Newman de na Void Raiders. Bogfaidh tú do shoitheach beag truaillithe as ár mbealach nó scriosfaimid é. Thóg Jake an micreafón. Captain Newman, is é seo Captain Morrison. Casfaidh tú do longa timpeall agus fágfaidh tú spás cónaidhm láithreach nó cuirfimid iallach orainn tú a stopadh. An gáire a tháinig thar an gcainteoir bhí garbh agus cruálach. Aon shoitheach beag i gcoinne ár cabhlaigh ar fad, duine, caithfidh tú a bheith craiceáilte, beidh áthas orainn tú a réiteach. D'fhéach Jake ar a fhoireann ar dhroichead an Frontier tríd na monatóirí an ionad ceannais. Bhí siad go léir cuma socair agus réidh. Bhí an Leas-Cheannasaí Rick Harper ag déanamh seiceálacha deiridh ar na córais airm. Bhí an Dr Lisa Martinez ag an stáisiún eolaíochta ag anailísiú na longa Pirates. Bhí an príomh-innealtóir Tony Walsh ag déanamh cinnte go raibh na hinnill ag rith go foirfe. Ceart go leor a dhaoine, a dúirt Jake isteach ina sochar. Taispeánfaimid dóibh cad is féidir le daoine a dhéanamh. Ben, tabhair isteach an réimse astaróid sin. Bain úsáid as na carraigeacha mar chumhdach. D'fhéach na heachtrannaigh san ionad ceannais le sceimhle agus an Frontier ag tumadh i dtreo grúpa gar d'asteroids. Bhog an soitheach idir na carraigeacha snámh ag luas a rinne roinnt eachtrannach a lagú. Beidh sé ag tuairteáil, a ghreann Beltar. Ach bhí Jake ag tiomáint an tsoithigh mar go raibh sé mar chuid dá chorp féin. Chas sé agus casadh sé idir asteroids a bhí beagnach chomh leathan leis an soitheach féin. Ar na scáileáin san ionad ceannais bhí sé cosúil go raibh an Frontier ag damhsa. Conas atá sé déanamh é sin? whispered an tAimiréal Keith. Lean na longa Pirates ach ní raibh siad in ann gluaiseachtaí an Frontier a mheaitseáil. Dhá cheann acu a scríobh i gcoinne asteroids ag damáiste a gcuid hull. an tríú ceann a rinne iarracht ar aicearra agus bhuail sé isteach i gcarraig a bhí comh mór le gealach bheag. Tháinig guth Jake thar an comm, socair agus seasta. Rick, soilsigh iad! D'oscail airm an Frontier tine ach in ionad an lámhach fiáin a bhí ag na heachtrannaigh ag súil leis, bhí gach urchar cruinn agus ríofa. Dhírigh na daoine ar innill, airm agus ar chórais cumarsáide. Laistigh de nóiméad bhí cúig shoitheach Pirates ag snámh go neamhéifeachtach sa spás. Dodhéanta, a dúirt Starr. Ní throideann aon duine mar seo. Rinne an Cabhlach Pirates iarracht an Frontier a thimpeallú, ach bhí Jake cheana féin trí ghluaiseacht chun tosaigh orthu. Bhain sé ú bhí sé seo ach lá eile san oifig. D'fhéach na heachtrannaigh ar a chéile le cineál nua eagla ina súile, dá mheasfadh daoine an scrios ar chabhlach fothar infamach, ach, lá eile san oifig, cad eile a bhí siad in ann agus, níos tábhachtaí fós, cad a tharlódh dá gcinnfeadh daoine nach raibh siad ag iarraidh a bheith síochánta a thuilleadh? Scaipeadh an nuacht faoi bhua an duine ar fothairí Zelnoth ar fud na cruinne cosúil le tine fiáin. Laistigh de laethanta, bhí gach domhan cónaithe ag caint faoin gcath dodhéanta inar bhuaigh long bheag amháin ar chabhlach fothar iomlán. Dhiúltaigh roinnt eachtrannach é a chreidiúint. D'éiligh daoine eile gach rud a fháil amach faoi na créatúir nua scanrúla seo ar a dtugtar daoine. tháinig an Dr Sam Brooks i dtír ar stáisiún Kepler trí seachtaine tar éis an chatha ar bord loinge na hÉireann, UES Discovery. Bhí sé ina fear ard le súile cineálta agus gruaig liath a rinne staideár ar éabhlóid agus bithiúlaíocht. Lena chois sin, tháinig an taisceadán Kate Johnson, bean gan nonsense a d'ordaigh an chéad chabhlach oifigiúil de dhá dhéag long de chuid na hÉireann. Ghlaoigh an Chomhairle Chónaidhme ar sheisiún éigeandála. Tháinig ionadaithe ó os cionn 200 speiceas le chéile i bpríomh-hall tionóil an stáisiúin. Bhí an seomra ag cogarnaigh le comhrá néarógach i dtiúin teangacha éagsúla. Shuigh Jake Morrison ag an mbord toscaireachta daonna lena foireann agus na cinn nua ó Éirinn. Os a gcoinne bhí na comhairleoirí eachtrannacha ag cogarnach leo féin agus ag goid glances ar na daoine. Ghlaoigh an comhairleoir sinsearach Moranty ar chiúnas. Bhí a craiceann airgid níos miotalacha fós faoi na soilse geala. Táimid bailithe chun dul i ngleic leis an gceist daonna, a d'fhógair sí. I spás míosa amháin, tá an speiceas seo tar éis cumais a léiriú a dhúshlánaíonn gach rud a cheapamar a bhí ar eolas againn faoi shaol cliste. Tá freagraí ag teastáil uainn. Rinne sí comhartha chuig scáileán mór, a thaispeáin sonraí ó na tástálacha daonna agus an cath Fóthair. Cén chaoi a bhfuil sé indéanta do speiceas amháin a bheith chomh héifeachtach ag gach rud a dhéanann siad iarracht? Sheas an Dr Sam Brooks suas agus shiúil sé go dtí lár an tseomra. Bhí sé compordach in ainneoin go raibh na céadta eachtrannach timpeall air a bhí cosúil go raibh eagla orthu roimhe. Is é an freagra simplí, a dúirt sé, éabhlóid. Ghníomhaigh sé taispeántas holagrafaic a thaispeáin an réaltra. Mharcáil poncanna dathanna éagsúla na saol baile de speiceas éagsúla cónaidhme. D'éabhlóid gach speiceas cliste sa chónaidhm ar an méid a ghlaoimid ar shaol gairdín. Pláinéid le haeráidí séimh, aimsir bhog agus beagán tubaistí nádúrtha. Bhí do shinsir ag tabhairt aghaidh ar bhagairtí íosta, mar sin d'fhorbair do chorp agus d'intinn le haghaidh comhoibrithe, ealaín, agus réiteach fadhbanna síochánta. Zúm an taispeántas isteach ar roinnt domhan cónaidhme. Bhreathnaidís uile cosúil le paradise. Aigéin ghorma áille, foraoisí glasa agus scamaill bhána. Gan stoirmeacha, gan bolcáin, gan ainmhithe contúirteacha. Tá Éire difriúil, lean Sam ar aghaidh. D'athraigh an taispeántas chun Éire a thaispeáint. Fiú amháin ó spás, bhreathnaigh sé fiáin agus contúirteach. bhí córais stoirmeacha ollmhóra ag sníomh ar fud an dromchla. D'fhéadfá na scríobhanna donn de fhásach, na cuipíní bána de oighear polach agus na spotaí dorcha inar phléasc bolcáin a fheiceáil. Tá Éire ag iarraidh daoine a mharú le milliún bliain, a dúirt Sam go ciúin. Oighearaoiseanna a mhair na mílte bliain. Bolcáin a chuir an ghrian as. Meteors a scriosadh mór-roinne iomlána. crith talún a scoilteadh an talamh oscailte, hairicíní le gaotha a d'fhéadfadh foirgnimh a strácadh. Chuaigh na comhairleoirí eachtrannacha ar aghaidh, a gcuid léirithe ag éirí níos imníochtaí. Agus na creachadóirí, lean Sam ar aghaidh. Thaispeáin an taispeántas íomhánna de fhiadhúlra na hÉireann, leoin, siorcanna, béir, crogaill, nathracha. Roinn daoine a saol le créatúir a dearadh chun seilg agus marú. Bhí orainn a bheith níos cliste, níos tapúla agus níos láidre díreach chun maireachtáil. Ardaigh eachtrannach cosúil le féileacán sciathán íogair amháin. Ach is cinnte go mbeadh do speiceas tar éis áiteanna sábháilte a fháil chun iad féin a cheilt ó na bagairtí seo. Rinne Sam aoibh gáire go brónach. Ní raibh aon áiteanna sábháilte ar Éirinn. Bhí ar dhaoine aghaidh a thabhairt ar gach dúshlán go díreach nó bás a fháil. Le milliún bliain níor mhair ach na daoine is láidre, is cliste agus is inoiriúnaithe chun leanaí a bheith acu. Roghnaigh an nádúr sinn le haghaidh maireachtála thar aon rud eile. Labhair an Dr Welter, an eolaí cosúil le Mantis, suas. An bhfuil tú ag rá go bhfuil daoine go nádúrtha éabhlóidithe le haghaidh cogaí? Ní cogaí, a cheartaigh Sam. Maireachtáil. Gach rud a chonaic tú daoine ag déanamh, na cumais fisiciúla, an smaointiúlacht thachtach, an cumas fanacht socair faoi bhrú. Ní hé seo scileanna míleata speisialta. Is tréithe bunúsacha maireachtála iad atá ag gach duine. Sheas an taisceadán Johnson suas. A Dhochtúir Brooks, taispeáin dóibh na sonraí comparáide. Ghníomhaigh Sam taispeántas eile. Thaispeáin sé an gnáth-shaoránach cónaidhme in aice le gnáthduine. Bhí na difríochtaí iontais. Is féidir le gnáthduine trí huaire níos mó meáchan a ardú ná an speiceas cónaidhme is láidre. Is féidir linn rith níos tapúla, léim níos airde agus níos mó pian a fhulaingt. Tá ár n-amanna freagartha ceithre huaire níos tapúla. Tá ár gcumas aitheantais patrún as na cairteacha. Ach is iad na cumais mheabhracha ba chóir a bheith buartha go mór duit. Lean sam ar aghaidh. Is straitéisí nádúrtha iad daoine mar bhí orainn smaoineamh níos fearr ar creachadóirí a bhí níos mó agus níos láidre ná sinn. Táimid go hiontach ag léamh teanga choirp agus ag brath bagairtí mar go raibh bás i gceist leis na comharthaí sin a cailleadh. Oibrímid go maith i bhfoirne mar go bhfuair daoine aonair bás go tapa. Labhair an Comhairleoir Zaar óna shuíochán. A Dr. Brooks, labhraíonn tú faoi na tréithe seo mar go bhfuil siad coitianta i measc do speiceas. Is cinnte gur somplaí eisceachtúla iad an Captain Morrison agus a foireann. D'fhéach Sam ar Jake agus a foireann. Bhí siad ina suí go ciúin ag breathnú beagán náireach leis an aird go léir. I ndáiríre, is daoine gnáth iad go hiomlán, a dúirt Sam. Rinne mé na tástalacha céanna orthu a úsáidimid dár míleata. Scóráil Jake sa raon lárnach le haghaidh aclaíochta. Bhí scóir thactacha Rick go maith ach ní raibh siad den scoth. Tá cumais eolaíocha Lisa láidir ach neamhshuntasach de réir chaighdeáin daonna. Thit an Halla Tionóil ina ciúnas. D'fhéach na heachtrannaigh ar an toscaireacht daonna le sceimhle nua. Tá tú ag insint dúinn, a dúirt Moranty go mall, go bhfuil na daoine seo a bhuaigh ar fothairí Zelnaf agus a chríochnaigh ár dtástálacha dodhéanta ina mbaill gnáth dá speiceas. Tá sin ceart, a d'fhreagair Sam. Déanta na fírinne, tá daoine ar Éirinn atá i bhfad níos cumasaí ná foireann an Chaptaein Morrison, ár saighdiúirí fórsaí speisialta, ár n-eolaithe barr, ár máistrí straitéisí. Níl sa mhéid a chonaic tú go dtí seo ach an bunlíne de chumas an duine. Thosaigh eachtrannach ag breathnú cosúil le crann siúil ag croitheadh. Cé mhéad duine atá ann? d'fhreagair an Taisceadán Johnson. Faoi láthair thart ar 12 mhilliún, agus táimid ag leathnú chuig domhan nua gach bliain. Rinne an t-eachtrannach crann ag croitheadh fuaim cosúil le gaoth trí dhuilleoga. Thosaigh roinnt comhairleoirí eile ag cogarnadh go frantic lena chéile. Lean an Dr Brooks ar aghaidh lena cur i láthair. Tá rud éigin eile ann ar gá duit a thuiscint faoi dhaoine. Ní mheasaimid Éire a bheith contúirteach go háirithe. Glaoimid ar baile. Ceapaimid gur domhan álainn, compordach é. Thaispeáin sé íomhánna de cathracha daonna ar Éirinn. daoine ag siúl thart go hoscailte, páistí ag imirt i bpáirceanna, teaghlaigh ag picnic in aice le bolcáin ghníomhacha. Tá daoine ag terraforming faoi láthair ar dhomhan a rangófaí mar dhomhan bháis aicme 15 nó aicme 16, pláinéad le domhantarraingt trí huaire níos láidre ná Oighre, le haeráidí nimhiúla agus stoirmeacha radaíochta leanúnacha. Táimid á n-iompú ina cinn scríbe saoire. Cliceáil Gile Mhelter go tapa. Terraform tú domhan bháis le haghaidh caitheamh aimsire? Bhuel, is breá le roinnt daoine dúshlán, a dúirt an Taisceadán Johnson le croitheadh gualainn. Coimeádann sé an saol suimiúil. Ghníomhaigh Sam taispeántas deiridh amháin, thaispeáin sé fás daonra daonna agus pleananna leathnaithe. Sna 100 bliain atá le teacht, tá daoine ag súil coilíneachtaí a bheith acu ar 50 domhan. Tá go leor de na domhain seo neamh-ináitrithe de réir caighdeán Cónaidhme. Nílimid ag leathnú mar go gcaithfimid. Táimid ag leathnú mar gur mian linn iniúchadh a dhéanamh agus féachaint cad atá amuigh ansin. Rinne sé sos agus d'fhéach sé timpeall an tseomra. Ní hé an cheist an féidir le daoine comhchónaí leis an gcónaidhm. Is í an cheist an mian leat ár gcabhair nó ár n-easláireacht. Sheas Moranty suas go mall. Cad a chiallaíonn tú? Chuaigh an Taisceadán Johnson isteach le Sam i lár an tseomra. Táimid tar éis foghlaim faoi do chuid fadhbanna. Ní raibh na Fothairi Zelnot ach sampla amháin. Tá sclábhaithe agat sna himill sheachtracha. speicis ionsaitheacha nach measann do theorainneacha agus tubaistí nádúrtha a scriosann coilíneachtaí iomlána mar nach bhfuil a fhios agat conas iad a láimhseáil. Is réiteoirí fadhbanna nádúrtha iad daoine, a chuir Sam leis. Feicimid dúshlán agus faighimid amach conas é a shárú. Sin a dhéanaimid. Sin a rinneamar i gcónaí. Labhair Jake Morrison ar deireadh óna shuíochán. Nílimid ag iarraidh aon duine a shárú nó an réaltra a rialú. Ba mhaith linn ach iniúchadh a dhéanamh agus cabhrú le daoine atá ag teastáil cabhrach. Ar ais abhaile, tá rá againn. Le cumhacht mhór, tagann freagracht mhór. Ba bheag an guth a bhí ag Zar ach cogar, cabhrófá linn fiú mura raibh eagla orainn ort? Ar ndóigh, a dúirt Jake, tagann eagla as gan tuiscint. Nuair a gheobhaidh tú aithne orainn, feicfidh tú go bhfuil daoine deas go leor againn. Táimid go hiontach ag maireachtáil. Labhair an Taisceadán Johnson leis an tionól iomlán. Tá Éire ag moladh comhpháirtíochta. Cabhróimid leis an gCónaidhm déileáil le bagairtí agus dúshláin nach féidir leat a láimhseáil ina n-aonar. Ina mhalairt, ba mhaith linn ballraíocht iomlán agus an ceart coilíneachtaí a bhunú i spás Cónaidhme. Ach cuimhnigh, a chuir Sam leis go ciúin, is daoine domhain bháis muid. Ní thig linn géilleadh, ní thig linn cúlú. Agus ní thréigeann muid daoine atá ag teastáil cabhrach. Má éiríonn tú mar ár gcomhghuaillithe, cosnóimid tú le gach rud atá againn. Ach má dhéanann tú iarracht a bheith inár naimhde, níor chríochnaigh sé an abairt. Ní raibh gá leis. Bhí an halla tionóil marbh ciúin. Bhí gach ionadaí eachtrannach ag smaoineamh an rud céanna. Bhí na créatúir seo ón domhan bháis ag tairiscint a bheith ina gardaí. Ba í an cheist an raibh an réaltra réidh le haghaidh cosantóirí a d'fhéadfadh cabhlaigh fothar iomlána a scriosadh roimh lón, agus é ag glaoch mar 'workout' deas. D'fhéach Moranty timpeall an tseomra agus ansin ar ais ar na daoine. Beidh am ag teastáil uainn chun an togra seo a mheas, a dúirt sí. Chlaon an D'oscail doras an ionad rialaithe agus tháinig an tUachtarán Amy Foster isteach. Bean bheag a bhí inti le súile cineálta, ach bhí a fhios ag Pat go raibh cruach faoin taobh amuigh, séimh sin. Taobh thiar di tháinig Jake Morrison, anois ardaithe go hAimiréal, agus a phríomh-fhoireann. An Ginearál Robinson, a dúirt an tUachtarán Foster, d'iarr Comhairle na Cónaidhme go foirmiúil cúnamh míleata ó Éirinn. An bhfuil muid réidh? Chlaon Pat. Sea, a mháthair. Tá an Corn Cosanta Daoine ag traenáil le trí mhí. Tá dhá chéad long againn agus caoga míle oibrí deonach réidh le himscaradh. Chuaigh an tAimiréal Morrison chun cinn. A Uachtaráin, tá mé ag déanamh staidéir ar na tactics Zordon. Tá siad go maith ach troideann siad cosúil leis an gcuid is mó de speicis míleata sa réaltra, braitheann siad ar fhórsa forlámhasach agus ar uafás. Níor bhuail siad riamh le freasúra a throideann ar ais go héifeachtach. Chuaigh an Dr Lisa Martinez, anois príomh-idirghabhálaí daoine na Cónaidhme, leis. Tá na próifílí síceolaíocha suimiúil. Tagann na Zordon ó dhomhan cosúil le hÉirinn, ach níor fhoghlaim siad comhoibriú riamh, ní thuigeann siad ach forlámhas agus géilleadh. D'fhéach an tUachtarán Foster ar an taispeántas holographic a léirigh na fórsaí namhaid ag druidim. Cad a mholann tú, Aimiréal? Rinne Jake aoibh gáire agus d'aithin Pat an léiriú sin. Ba é an chuma chéanna a bhí ar shaighdiúirí daonna nuair a bhí siad ar tí rud éigin a dhéanamh a chuirfeadh uafás ar a naimhde. Taispeánann muid dóibh cad is féidir le deathworlders a dhéanamh nuair nach mbímid cineálta, dúirt Jake gur tharla an chéad oibríocht chánaitheach dhaonna cónaidhme sa chóras ceatha. Bhí trí dhomhan cónaidhme faoi léigear ag cabhlach Zordon ollmhór. Bhí na heachtrannaigh ag buamáil na pláinéad le seachtainí ag éileamh géilleadh. Tháinig fórsa oibre an Aimiréil Morrison ar dtús. Fiche long dhaonna i gcoinne dhá chéad soitheach Zordon. Bhí na seansanna dodhéanta. Bhí an Ceannfort Rick Harper ar bord an phríomhlong UES Defender ag déanamh seiceálacha deiridh ar an bplean cath. Bhí an príomh-innealtóir, Tony Walsh, tar éis na longa daonna a mhodhnú le teicneolaíocht cónaidhme, rud a rinne níos tapúla agus níos cumhachtaí iad ná riamh. Ceart go leor, a dhaoine, tháinig guth Jake thar an gcomhartha chuig gach long dhaonna. Tá an cónaidhm ag faire. Taispeánfaimid dóibh conas a throideann Éire ar son a cairde.

War prime tech tá sibh ag ionsaí sibhialtaigh neamhchiontach. Tarraing siar láithreach nó tabhair aghaidh ar na hiarmhairtí. Ba ghreannmhar an gáire a tháinig ar ais thar an tsíocháin, crua agus maslach. An leomh sibh bagairt orainn? Muidne, a bhfuil míle domhan conquered againn? I ndáiríre, a dúirt Jake, conquered muid ár ndomhan féin. Is é sin an difríocht. Ba é an cath a leanfadh air ag staidéar i scoileanna míleata ar fud an réaltra ar feadh na glúine. Ghluais na longa daonna cosúil le siorcanna trí uisce, tapa agus marfach. D'úsáid siad tactics nach bhfaca na Zordon riamh roimhe. In ionad cath spáis traidisiúnta a rith, rinne na daoine é ina chluiche seice 3D. D'úsáid siad tobar domantarraingthe an phláinéid, criosanna astaróid an chórais agus fiú lasracha gréine na réaltaí mar airm. Chuir an Ceannfort Harper damhsa casta de fiche long i gcrích a chuir mearbhall ar chabhlach namhad deich n-uaire a mhéad agus a rinne níos fearr ná é. Nuair a rinne na Zordon iarracht iad a thimpeallú, bhí na daoine cheana féin in áit eile. Nuair a rinne siad iarracht tarraingt siar agus athghrúpáil, bhí longa daonna le feiceáil taobh thiar díobh cosúil le taibhsí.

Nuair a chríochnaigh sé, bhí leath de chabhlach Zordon scriosta nó gafa, agus bhí an chuid eile ag teitheadh i dtreo imeall an chórais. Bhí damáiste beag déanta do thrí shoitheach ag na longa daonna, agus gan aon chaillteanais. Bhí an teachtaireacht dheireanach ó War Prime Terran lán le fearg agus disbelief. Cad sibh? Conas ar éirigh le fiche long ár gcabhlach mór a shárú? Craoladh freagra Jake ar fud an chórais ar fad ag teacht chuig gach domhan Cónaidhme agus gach long Zordon. Is daoine muid, War Prime. Tagaimid ó dhomhan a chaith na milliúin bliain ag iarraidh sinn a mharú agus tá muid fós anseo. Cosnaimid na neamhchiontach. Seasaimid lenár gcairde agus ní ghéillimid riamh. Bhí an nuacht faoin mbua scaipthe níos tapúla ná mar a bhí dul chun cinn Zordon. D'ardaigh moráltacht Cónaidhme agus thosaigh fórsaí Zordon ag leisce agus ag tarraingt siar. Níos tábhachtaí fós, thosaigh speicis Cónaidhme eile ag tairiscint oibríochtaí comhpháirteacha le fórsaí daonna. Tharla an comhrac deiridh sé seachtaine ina dhiaidh sin ag an Nexus Gate. Pointe caolslí straitéiseach a rialaigh rochtain ar dhomhain lárnacha na Cónaidhme. Bhí na Zordon tar éis a gcabhlach is mó riamh a chur le chéile, diongbháilte friotaíocht na ndaoine a bhriseadh faoi dheireadh. Tháinig an tUachtarán Foster féin chun an cath a bhreathnú ar bord phríomhlong Cónaidhme. Sheas sí in aice leis an Ard-Chomhairleoir Morenty agus an Comhairleoir Zaar ag faire agus an cath spás is mó i stair an réaltra ag tosú. D'ordaigh an tAimiréal Morrison cabhlach comhcheangailte de 400 long, leath acu ba shoithí daonna iad lena n-éifeachtúlacht mharfach. Ba iad an leath eile soithí Cónaidhme a raibh oibrithe deonacha ó dhaichéad speiceas ar bord acu, go léir ag iarraidh troid in éineacht leis na Deathworlders Legendary. Bhí an cath dian agus chaotic. chuir War Prime Zordon Vito a chuid fórsaí chun cinn le foghlach éadóchasach, ag fáil amach go gcuirfeadh an bua anseo deireadh lena aislingí faoi conquest réaltra. Ach bhí na daoine rud éigin nua múinte ag na daoine don Chónaidhm. Bhí siad tar éis a thaispeáint dóibh gur féidir le speiceas síochánta troid nuair a bhí rud éigin fiúntach acu le cosaint. Níos tábhachtaí fós, bhí siad cruthaithe nach raibh ag troid ag athrú cé tú féin ag an gcroí. Throid an cabhlach comhcheangailte le tactics daonna agus teicneolaíocht cónaidhme. Chosain siad a chéile, roinn siad acmhainní, agus níor thréig siad long damáiste riamh. nuair a rinne fórsaí Zordán iarracht briseadh tríd na línte daonna, gluaiseadh shoithí cónaidhme chun iad a bhacadh. Nuair a bhí shoithí cónaidhme ró-mhór, bhí athneartaithe daonna le feiceáil láithreach. D'fhéach an tUachtarán Foster ar an gcath le deora ina súile. Tá siad ag foghlaim, a dúirt sí go bog le Moranti. Tá do mhuintir ag foghlaim gur féidir leo a bheith láidir gan a bheith cruálach.

Toisc gurb é sin a dhéanann being sibhialta, a d'fhreagair Jake. Troideoimid chun cosaint, ní chun scrios. Is féidir le do mhuintir áit a bheith acu sa réaltra má roghnaíonn siad síocháin. Chríochnaigh an cogadh an lá sin, ní le scriosadh na Zordan ach lena n-ionchorprú sa chónaidhm mar speiceas cosanta, ag foghlaim maireachtáil go síochánta. Trí mhí ina dhiaidh sin, sheas an tUachtarán Foster os comhair an Tionóil is mó i stair an Réaltra. Bhí ionadaithe ó níos mó ná míle speiceas i láthair ag an tionól mór ar Centris Prime. Inniu a mharcálann tús ré nua, a d'fhógair sí. Beidh an Corn Cosanta Daoine ina gcaomhnóirí do gach domhan cónaidhme. Déanfaimid spás contúirteach a iniúchadh, freagróimid géarchéimeanna agus cosnóimid iad siúd nach féidir leo iad féin a chosaint. Stad sí agus d'fhéach sí ar fud an halla ollmhóir. Ní theastaíonn ó dhaoine an réaltra a rialú, ba mhaith linn cabhrú leis fás. Is deathworlders muid, ach roghnaímid ár neart a úsáid chun beatha a chruthú, ní chun é a scriosadh. Sna míonna a lean, d'aimsigh foirne taiscéalaíochta, faoi stiúir daoine domhain nua agus speiceas nua. Chabhraigh innealtóirí daoine le pláinéid damáiste cogaidh a athbhunú. Roinn dochtúirí daoine eolas míochaine a shábháil na milliúin beatha. Agus sna cuimhneacháin chiúine idir géarchéimeanna, nuair a bhí an réaltra síochánta agus slán, shuigh Jake Morrison ina chathcaptaen agus aoibh gháire. Bhí a háit aimsithe ag an gcine daoine i measc na réaltaí, ní mar conquerors ach mar an mbadh.